Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
Dia daoibh a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus ag coinneáil go maith Alswyn anseo agus bhí mé díreach ag iarraidh labhairt libh faoin eagrán atá againn inniu. Rinne mé fhéin agus Dúlra caint bheo ag Lá Mór na Gaeilge agus tharla sé sin thart ar seachtain go leith ó shin. Bhaineamar an-sult as an lá, bhí sé eagraithe ag Baile Átha Cliath le Gaeilge agus le foireann Chonradh na Gaeilge. Lá den scoth a bhí ann, bhí sé iontach an méid sin Gaeilgeoirí a fheiceáil ag teacht le chéile arís. Chonaiceamar an-chuid daoine nach raibh feicthe againn le dhá bhliain anuas agus táimid an-an-bhuíoch do Bhaile Átha Cliath le Gaeilge as an deis. agus tá súil againn go mbainfidh sibh sult as an gcaint. So Dia daoibh gach éinne, tá rud iontach ag tarlúint anois istigh sa phobal. Tá na Gaelgals, tá beirt acu anseo, is grúpa iad a thosnaigh ag déanamh clár gach coicís a mbíonn ar Raidió Rí-Rá ar an gCéadaoin agus bíonn sé mar an gcéanna ar Apple chomh maith.

Agus is mise Alswyn. Agus is beirt muid ó Na Gaelgals, podchraoladh a bhíonn á chraoladh gach coicís, mar a dúirt Jamie, ar Raidió Rí-Rá agus is iontach an deis í seo dúinn le labhairt beo. Seo mo chéad phodchraoladh beo. Rinne tusa rud ar nós seo cheana, nach ndearna? Go díreach. Thosaíomar, labhróidh muid faoi b'fhéidir cúlra an podchraoladh, so podcast, atá againn le Raidió Rí-Rá agus thosaíomar é nuair a bhí, na dianghlasálaithe nuair a bhí na lockdowns ar siúl mar tá grúpa cairde againn agus bhíomar ag iarraidh rud éigin spraíúil a dhéanamh trí Gaeilge agus mar sin tá muidne i dtaithí ar labhairt lena chéile ar ríomhaire agus tá sé aisteach daoine a bheith os ár gcomhair. An-aisteach ar fad. Ach tá sé an-deas ar fad agus bhíomar ag súil go mór leis agus tá muid an-bhuíoch do Bhaile Átha Cliath le Gaeilge agus Lá Mór na Gaeilge as ceist a chur orainn a bheith anseo inniu. Ach tá, yeah, tá podchraoladh beo amháin déanta againn roimhe ach tá sé seo ar stáitse mór agus an-chuid daoine timpeall agus tá mé ag súil go mór leis. So. Ah yeah, bhuel, lá álainn atá ann ar deireadh. Bhí sé ag Capote ar ndóigh níos luaithe ach tá cuma ar an scéal, b'fhéidir go bhfeabhsóidh an lá. Em, so, buíochas le Dia. Em, lá iontach atá ar siúl cheana féin anseo. Em, neart imeachtaí, neart ceoil, neart. neart bia ar fáil, neart seastán éagsúla le hearraí Gaeilge den scoth ar fáil. Céard é an rud is mó lena bhfuil tú ag súil? Déarfainn go bhfuil mé ag súil le Scannal a bheidh ag seinnt níos déanaí. Is breá liomsa Scannal, tá siad iontach ar fad. Céard fútsa a Dhúlra, céard atá tú ag súil le? D'aontóinn leat. Bhuel, thaitin an chaint níos luaithe faoin bpobal LADT go mór mór mór liom agus ábhar spéise domsa atá ann, ar ndóigh, mar gheall gurb as Sligeach dom. Ar ndóigh, gach rud a tharla i Sligeach le déanaí, bhí sé an-an-chrua ar fad, ach bhí caint iontach ar siúl, thaitin sé sin go mór linn, liom, bhí na, bhí na, na haoichainteoirí go hiontach ar fad, em, agus tá mé ag súil go mór le Scannal chomh maith, is ceoltóir, eh, traidisiúnta mé, seinnim an fhidil agus, em, eh, ar ndóigh, tá mé ag súil go mór leis sin mar gheall air sin agus le cúpla céim a dhéanamh, b'fhéidir, ag an gcéilí níos déanaí.
Seans go labhróimid, b'fhéidir, faoin gcúlra atá againn leis an nGaeilge, mar níor tógadh le Gaeilge muid, agus seans go labhróimid beagáinín faoi sin má tá tú ag iarraidh a rá faoi cén fáth go bhfuil an Ghaeilge agat go bunúsach, you know, ó bhonn.
So, mar a dúramar, tá ochtar againn sa Gaelgals agus bíonn triúr difriúil ar gach podchraoladh. Tá cúlra difriúil ag gach duine againn ó thaobh na Gaeilge de. Roinnt againn, d'fhreastlaíomar ar, bhuel, formhór againn, d'fhreastlaíomar ar scoileanna lán-Bhéarla, roinnt againn, is as an nGaeltacht dúinn. So, tá muid go léir ag teacht ó chúlra éagsúil agus domsa go pearsanta, bhí an t-ádh orm, mar gheall gur fhás mé aníos i dteach lena raibh béim ollmhór curtha ar an nGaeilge mar gheall ar mo Dhaideo a bheith ina mhúinteoir Gaeilge agus bhí mo Mhamó ina múinteoir bunscoile chomh maith so ar thaobh mo mháthar bhí an-chuid Gaeilge ann cé nach nár tógadh mé le Gaeilge bhí bhí mé in ann Gaeilge a chloisteáil go mion mion mion minic agus go raibh míle maith agat Mam as sin, sí anseo. But eh, hi Mammy Bríd, ach em, an rud ná, ní raibh deiseanna agam agus mé ag fás aníos trí Ghaeilge, cosúil leis na cinn atá ag daoine, mar shampla i mBaile Átha Cliath. Tá mé ag múineadh i nGaelcholáiste faoi láthair agus em, chonaic mé cúpla dalta eh, ó mo scoil iontach timpeall inniu agus bhí sé int- eh, bíonn sé iontach iad a a chloisteáil ag labhairt Gaeilge lasmuigh den scoil chomh maith le ar ndóigh, ar scoil agus ar an mbus agus mar sin de, ach tá imeachtaí ar siúl trí Ghaeilge do dhaoine óga anois nach raibh agamsa. So d'fhreastail mé ar bhunscoil lán-Bhéarla, d'fhreastail mé ar mheánscoil lán-Bhéarla, chuaigh mé go dtí coláiste samhraidh le Coláiste na bhFiann agus le Coláiste Chamuis. B'in an t-aon fáth go raibh Gaeilge a'm agus an fáth go raibh mé ag dul ná le bheith fírinneach, don chraic seachas don Ghaeilge. Bhí 'fhios a'm go raibh spéis agam. agus go raibh spéis ag mo mháthair sa teanga agus go mbeadh sí toilteanach mé a sheoladh ann, ach níor thuig mé riamh an buntáiste a thabharfadh sé sin dom ó thaobh cúrsaí oideachais ach ó thaobh cúrsaí sóisialta chomh maith agus ó thaobh mo fhéiniúlacht féin chomh maith agus mé féin a athrú go pointe. ar ndóigh, dúlra an t-ainm atá orm, nádúr an bhrí a bhaineann leis, nó nature. Mhothaigh mé agus mé i mo pháiste gur ainm ciotach a bhí ann, gur chruthaigh sé deacrachtaí dom. Bhí mé cineál feargach go raibh, nach raibh ainm níos simplí orm ach anois mothaím gur tháinig mo m'fhéiniúlacht de réir a chéile le m'ainm, mar sin de. So. Fuair mé an Ghaeilge mar gheall ar chúrsaí Gaeltachta, ansin agus mé ar scoil ní raibh éinne eile chomh paiseanta sin faoin nGaeilge, cúpla duine a d'fhreastail ar chúrsaí samhraidh chomh maith, ach bhí sé uaigneach ar scoil. Bhí uaigneas orm i gcónaí agus mé ar scoil, ag lorg deiseanna le Gaeilge a labhairt. An t-aon deis a fuair mé i gcónaí ná Gaeilge a labhairt le mo Dhaideo nó le mo mhúinteoirí agus ní raibh éinne eile óg timpeall. a labhródh Gaeilge liom, so rud an-uaigneach a bhí ann domsa ach sin an fáth go bhfuil mé chomh sásta bheith i mBaile Átha Cliath agus go bhfeicim na deiseanna iontacha atá roimh dhaoine óga anois lena saol a mhaireachtáil trí Ghaeilge. So is dócha gurb é sin cineál. bun agus barr an scéil fúmsa agus an Ghaeilge ó thaobh cúrsaí scoile de, agus rinne mé staidéar, ar ndóigh. Céard fút féin? Déarfainn go bhfuil roinnt cosúlachtaí idir do scéal agus mo scéal ó thaobh an teanga de mar níl aon Ghaeilge ag mo thuismitheoirí, like Gaeilge ar bith. Bhí spéis ag mo mhamó. sa teanga ach d'fhreastail mé ar scoileanna Béarla freisin agus ní raibh deis agam freastal ar Ghaelscoil agus mar sin bhí mé go breá, ní raibh caighdeán chomh iontach sin agam, like ní raibh mé like cosúil leis an chaighdeán atá agam anois, ní raibh mé mar sin in aon chor agus cosúil leatsa, thosaigh mé ag dul go Coláistí Samhraidh agus mé mar dhéagóir agus sin a d'athraigh mo shaol mar Don chéad uair thuig mé gur teanga beo a bhí ann agus agus atá inti agus fuair mé cairdeas mar gheall air freisin. So don chéad uair chuir mé cineál an Ghaeilge agus cairde le chéile im' aigne agus is mar gheall ar na Coláistí Samhraidh go bhfuair mé an cineál, deireann gach éinne é, ach an grá don teanga agus mar gheall ar sin thosaigh mé bunchéim sa Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus chasamar lena chéile in Ollscoil Mhá Nuad agus bhí sé sin iontach, bhíomar bainteach leis le Cuallacht Cholm Cille ansin agus, muna bhfuil fhios agaibh, i, sna hollscoileanna éagsúla bíonn cumainn ann, so bíonn Irish societies ann agus bailíonn daoine le chéile le Gaeilge a labhairt. So is i gcomhair na mic léinn agus is é an sprioc ná, imeachtaí spéisiúla agus spraíúla a eagrú do na mic léinn iad féin agus bhí muidne ar an gcoiste ag eagrú imeachtaí agus taithí den scoth a bhí ann. An rud ab fhearr a rinne mé i mo shaol, caithfidh mé a rá. Bhí sé iontach agus chruthaigh sé an méid sin deiseanna dúinn freisin. Sin an fáth go bhfuil muid anseo, le bheith fírinneach. Go díreach é. Roinnt daoine, déanann siad staidéar ar Ghaeilge, bíonn sé mar chuid den saol s'acu. roinnt daoine déanann siad oideachas trí Ghaeilge agus is cuid amháin é sin den saol agus is iontach an rud é sin ach bhí an t-ádh orainn mar chonaiceamar an fhéidireacht ann, rud nach bhfeiceann gach duine agus agus deis atá ann nach nach nach dtapaíonn gach duine, gur féidir leat do shaol sóisialta a mhaireachtáil trí Ghaeilge. Roinnt daoine ní bhíonn siad á iarraidh sin, go breá. Oideachas trí Ghaeilge, a bheith ag múineadh trí Ghaeilge, mar sin de, go breá. Cuid amháin den saol ach. thapaíomar an chéad chéim eile agus thaispeáin sé sin dúinn go rabhamar in ann na codanna eile dár saol, ar nós a bheith ag dul amach, a bheith ag dul i gcomhair caife trí Ghaeilge. Níorbh é teanga an seomra ranga a bhí ann amháin ach teanga ár saoil shóisialta agus mar atá sé anois. So murach an Cumann Gaelach sin, an Cumann Gaelach iontach sin, Cuallacht Cholm Cille, ní dóigh liom go mbeimis anseo. Tá an ceart agat, agus is mar gheall go bhfuil nasc sóisialta againn leis an teanga freisin. Tá muid bainteach leis an méid sin rudaí i mBaile Átha Cliath anois, agus tá pobal iontach Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Tá mise bainteach leis le Club an Chonartha, agus bíonn imeachtaí á n-eagar againn go rialta. Tá sé iontach go bhfuil spás againn gur féidir linn imeachtaí a chur ar siúl ann. Beidh imeacht againn ar an gceathrú lá déag de mhí Bealtaine, mar shampla, beidh cóisir, féile samhraidh againn agus beidh sé sin go hiontach ar fad. Agus is a leithéid de rudaí, is féidir linne a bheith bainteach le rudaí mar seo mar gheall go bhfuil pobal Gaeilge chomh láidir sin i mBaile Átha Cliath. Agus an rud ná, uaireanta. Fiú agus mé ag múineadh i nGaelcholáiste, bhí sé aisteach domsa tosnú ag múineadh i nGaelcholáiste i mbliana toisc nár fhreastail mé ar Ghaelcholáiste mé féin. Bhí mé ag múineadh le dhá bhliain anuas i scoileanna lán-Bhéarla, an scoil ar fhreastail mé féin uirthi, agus ba iontach an deis é sin freisin mar bhí sé deas dul ar ais agus é a rá le daltaí, you know what? Is teanga bheo í, agus rud amháin a bhí ann a bheith ag múineadh Gaeilge ardleibhéil do dhaoine a raibh spéis acu pointe a fháil nó cúrsa ar leith a fháil, ar nós cúrsa bunmhúinteoireachta, agus an riachtanas teanga sin nó kind of an necessity sin a bheith ann Gaeilge a bheith agat le bheith i bpost áirithe nó, mar a dúirt mé, le pointí a fháil. tá sé sin ann, bhí daoine ann a raibh spéis acu sa teanga de bharr de bharr a bheith ag freastal ar choláistí samhraidh ach rud amháin a bhí ann a bheith ag múineadh Gaeilge ardleibhéil ach a bheith ag múineadh Gaeilge don Teastas Sóisearach ag an ngnáthleibhéal, níor thuig siad in aon chor gur teanga bheo a bhí ann. Cén fáth go gceapfadh siad gur teanga bheo a bhí ann. mura dtaispeánfadh, mura, mura dtaispeánfaí dóibh gur teanga bheo atá inti. Agus an rud ná, tá sé an-deacair agus cónaí ort i gceantar nach ceantar Gaeltachta atá ann le sin a thaispeáint. Agus bíonn sé, uaireanta d'fhéadfá a rá go mbíonn sé tuirsiúil. Bhí mé traochta a bheith á chur chun cinn, lá i ndiaidh lae, bhí mé scriosta ach b'fhiú. b'fhiú é go huile is go hiomlán, ach an rud ná, bhí ort, bhí, bhí an t-ádh orm go raibh mé in ann dul abhaile chuig mo scoil féin agus a rá le daltaí, do you know what, tá, tá sí beo. Dá mbeadh, dá bhfeicfeadh Dúlra agus í seacht mbliana déag d'aois mé agus na deiseanna atá agam anois agus na deiseanna a bhí agam san ollscoil, bheinn ar mhuin na muice, bheinn ag súil go mór leis an todhchaí. Bhí mé ag súil go mbeadh na rudaí sin ann ach ní raibh a fhios agam go mbeadh. Chonaic mé rudaí ag, ag, you know, sna nuachtáin, chonaic mé rud, cúpla rud ar Instagram ach ní raibh an Ghaeilge chomh feiceálach, like rinne mé an Ardteist sé bliain ó shin, níl sé chomh fada, bhuel beagnach seacht mbliana ó shin, ní, ní dhearna mé chomh fada sin uaim. Ach an rud ná, tá cúrsaí athraithe an méid sin. Ach fiú agus mé ag múineadh i scoil lán, lán-Ghaeilge, uaireanta bíonn ort fós an troid sin a dhéanamh le taispeáint go bhfuil sí beo, go bhfuil deiseanna ann. Ach tá, tá na deiseanna ann. Tá sibh ag tapú na deise sin. ar ndóigh, mar tá sibh ag imeacht trí Ghaeilge, ach just tá mé chomh sásta faoi sin, mar rud nach raibh agam. Go díreach.
Tá an t-ádh orainn gur féidir linn ár, say, do dhaoine nach raibh Gaeilge acu ón mbaile, go rabhamar in ann cineál tiompú ár saol trí Ghaeilge agus, go raibh na deiseanna againn le, le saol trí Ghaeilge a bheith againn. I think gurb é an rud is mó atá bainte amach againn ná í a úsáid go laethúil. Tá cónaí orainne lena chéile agus mar sin is féidir linne Gaeilge a labhairt lena chéile an t-am ar fad agus mar sin níl ormsa, níl orm go pointe Béarla a labhairt mar. like mo bhaile tá mé ag labhairt leatsa i nGaeilge, tá mé ag déanamh cúrsa trí Ghaeilge san ollscoil anois so tá mé ag labhairt Gaeilge ansin le mo chairde a labhraím Gaeilge leo so an t-aon dream a labhraím Béarla leo ná mo thuismitheoirí, eh mo thuismitheoirí bochta agus eh so mar seachas sin eh.

faoi bheith mar, like, múinteoir i Gaelcholáiste agus ansin labhróidh mise faoi mo thaithí ag obair trí Ghaeilge. Go díreach, bhuel, bíonn daoine uaireanta sa bhaile, mar shampla, i Sligeach, má chloiseann siad, oh, tá tú ag déanamh staidéir ar an nGaeilge, oh, iontach, beidh tú i do mhúinteoir, and I was like, bhuel, tá deiseanna eile ar fáil ach céard a rinne mé ach múinteoireacht, oops, ach. Ach is múinteoir den scoth thú. Go raibh míle maith. Déanaim mo dhícheall, but ehm, ah no, like, is breá liom mo phost, ehm, thaitin sé liom a bheith ag múineadh trí Bhéarla, is taithí. Taithí eile atá ann ach is breá liom a bheith ag múineadh trí Ghaeilge. Níl sé chomh difriúil sin ar ndóigh mar tá tú fós ag, is fós sealbhú teanga atá ann nó language acquisition, is cuma cén leibhéal atá agat i gcónaí i scoil lán-Bhéarla bíonn leibhéil éagsúla os do chomhair i scoil lán-Ghaeilge chomh maith bíonn leibhéil éagsúla os do chomhair. So an rud is mó a thaitníonn liomsa ná a bheith in ann like, tá mé mar an gcéanna is atá tú, an t-aon dream a labhraím Béarla leo ná mo chlann agus labhraím beagáinín Gaeilge leo nó bíonn sé istigh sa chomhrá fiú muna mbíonn Gaeilge á labhairt againn, bíonn atmaisféar Gaelach i mo theach, sin an rud a deirim. Mar gheall ar an gceol agus gach rud mar sin, agus mé ag imeachtaí ceoil, Bíonn an-chuid rudaí dátheangacha ann, ach an rud ná a bheith ag labhairt na Gaeilge ó mhaidin go hoíche, a bheith ag teacht abhaile ag labhairt Gaeilge leatsa, mar shampla, mar a dúirt tú, ag dul amach go dtí an Conradh ag labhairt Gaeilge. Like, an rud a dúirt mé le mo dhaltaí an bhliain seo caite i scoil lán-Bhéarla ná ní thuigeann sibh. Agus muid ag dul amach ag roghnú cén feisteas nó cén outfit a chuirfimid orainn, ag roghnú cén tan atá níos fearr, Coco Brown nó Bondi Sands nó mar sin de, ag roghnú ár smideadh, ag plé aon saghas goss, Gaeilge atá ann. Ach níor thuig siad. Níor thuig siad. But so sin an rud is mó a thaitníonn liom ná a bheith ag labhairt na Gaeilge ó mhaidin go hoíche, ag, ar ndóigh le scoláirí, ach leis an bhfoireann chomh maith agus tá foireann iontach i mo scoil, is scoil den scoth atá inti, gach scoil ar oibrigh mé inti go dtí seo agus mé nua go leor ar mo thuras múinteoireachta is dócha, tá mé gafa leo ar fad agus tá rudaí difriúla, fúthu go léir ach is pribhléid é le bheith in ann a bheith ag obair trí Ghaeilge, a bheith ag spreagadh daoine le Gaeilge a labhairt agus a bheith a bheith ag cothú na Gaeilge i measc dhaoine óga, is dócha. Agus tá obair an-difriúil ar bun agatsa, or bhí obair an-difriúil ar bun agatsa agus tú ag obair go dtí seo. Go díreach.
So le mo, bhí bunchéim, tá bunchéim agam sa Ghaeilge agus i ndiaidh sin thosaigh mé ag obair le heagraíochtaí Gaeilge, so grúpaí Gaeilge a chuireann an teanga chun cinn i bealaí éagsúla. So mar shampla, Conradh na Gaeilge atá mar chuid den eagrúchán ar an lá seo, bhí mé ag obair leo ar feadh tamaill, bhí mé ag obair leis an scéim Gaelbhratach, So bíonn roinnt scoileanna ag déanamh Gaelbhratach, faigheann siad bratach, so faigheann siad flag, atá cosúil le green flag, so má chuireann siad béim ar an Ghaeilge labhartha sa scoil faigheann siad bratach deas, Gaelbhratach atá ann ag léiriú go bhfuil an-chion acu ar an dteanga sa scoil sin. Agus bhí mé ag obair le Foras na Gaeilge freisin, so tá. Ní raibh aon post agam trí Bhéarla. Níl fhios agam conas ríomhphost a sheoladh i mBéarla. Woo! Tá mo shaol oibre ar fad caite agam trí Ghaeilge agus tá mé ar ais ar an ollscoil anois ag déanamh máistreacht le níos mó taithí a fháil ar an aistriúchán agus rudaí mar sin. Tá mé chomh buíoch. Tá airgead i mo phóca mar gheall go bhfuil an Ghaeilge agam mar is é sin a thug na postanna atá agam dom. Agus nuair, bhí an t-ádh orm nuair a thosaigh mé ag obair le Conradh na Gaeilge, bhí Bliain na Gaeilge ann. So dhá mhíle is a hocht déag, two thousand and eighteen, bhí Bliain na Gaeilge ann agus bhí rudaí iontacha ar siúl an bhliain sin freisin. Em, so an bhliain sin bhí mé i dTeach an Ard-Mhéara. ag labhairt leis an Ard-Mhéara agus bhí oíche ghradaim ar siúl ansin. Chas mé leis an Uachtarán, so bhí mise in, agus na madraí atá ag
ár Uachtarán uasal. Síoda RIP.
Em agus so bhí bhí deis agam dul go go Áras an Uachtaráin agus ca- casadh leis an Uachtarán é fhéin agus bhí mé i teach an em Ambassadóir Meiriceánach freisin so chas mé leis an American Ambassador Agus bhí sé sin ar fad mar gheall ar an bpost a bhí agam. Bhí mise ag obair le ollscoileanna, le cumainn Ghaelaigh timpeall na tíre. EP? EP. Bhíomar ag an féile ceoil Electric Picnic.
Yeah. Mar gheall ar an nGaeilge? Mar gheall ar an nGaeilge. Agus tá, tá láthair campála Gaeltachta agus beidh arís, measaim. Nuair a fhreastalaíonn tú ar Electric Picnic tá spás ann agus tú ag campáil. Is féidir leat a bheith ag láthair campála nuair atá daoine ag labhairt Gaeilge amháin lena chéile. Agus bíonn sé i bhfad níos glaine ná na cinn eile agus i bhfad níos ciúine. I bhfad níos deise ná na cinn eile. Mholfainn go láidir é ó thaobh na Gaeilge de agus ó thaobh. Glanschlann de. Ó thaobh glantacháin de. So sin rud eile agus bhí deis againn dul agus. na daoine móra sin a fheiceáil agus bhíomar ag obair ag an bhféile sin. So sin roinnt rudaí, roinnt deiseanna a fuair muid mar gheall. Liosta beag de na rudaí atá déanta againn cos an rud ná chuile dheis a fuair mé go dtí seo ná seachas ó thaobh an cheoil de, Is mar gheall ar an nGaeilge a bheith agam roinnt deiseanna ceoil a fuair mé. Is mar gheall ar an ar an nGaeilge a fuair mé iad chomh maith. Gan aon cháilíocht fuair mé taithí a bheith ag cur ag cur cúrsaí i láthair do do Fleadh Cheoil na hÉireann, bhuel Fleadh Fest a bhí ar siúl i Sligeach le linn an tsamhraidh agus níl aon cáilíocht sna sna meáin agam ach bhí a fhios bhí a fhios ag na daoine sa bhaile go raibh spéis agam sna meáin mar gheall ar na Gaelgals agus gach rud mar sin agus go raibh Gaeilge agus Béarla a'm. An rud ná, ní ní dóigh liom go mbeadh post ar go mbeadh deis mar sin faighte agam murach an Ghaeilge a bheith a'm. Agus an rud ná, ceapann daoine, now ar ndóigh, tá sibh anseo, tá sibh dearfach ina leith, buíochas le Dia, bhuel, tá súil a'm, ach an rud ná, daoine áirithe amuigh ansin, bíonn siad fós, fós ag rá gur cur amú airgid atá inti agus nach fiú í agus á sure tá an, tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go mór i mbaol, tá na mílte fadhbanna ann agus mura mbeadh infheistíocht sa Ghaeilge ní bheadh na liostaí feithimh ann. sa HSE nó cibé ach an rud ná ar ndóigh ná éist leo ach an an goilleann sé sin ort agus tú i do Ghaeilgeoir bíonn tú scriosta ag éisteacht le le le rudaí ar nós sin so bíonn sé go hiontach an dearfachas a fheiceáil agus do éinne a bhfuil páistí acu d'aon duine óg Ná smaoinigh ar an nGaeilge amháin mar theanga na scoile nó teanga na hollscoile. Ná smaoinigh ar scrúduithe amháin. Tá níos mó i ndán duit má tá Gaeilge agat. Tá sé tábhachtach do Ghaeilge féin a shealbhú. Tá sé tábhachtach i gcónaí. i mo thuairimse, a bheith ag iarraidh feabhas d'aon saghas a chur uirthi. Tá muid fós ag foghlaim, cé go bhfuil mé cáilithe mar mhúinteoir. Ar ndóigh, níl mo chuid Gaeilge foirfe, níl Gaeilge éinne foirfe. Bímis i gcónaí ag iarraidh ár nGaeilge féin a fheabhsú ach tá bealaí áirithe leis sin a dhéanamh. Is féidir leat cúrsa a dhéanamh nó is féidir leat dul amach agus í a labhairt, an bealach is fearr le snas a chur ar do chuid Gaeilge. Ach an rud ná. Ní rud le foghlaim atá ann i gcónaí agus ná lig do na 'haters' tú a chur síos mar sin. Rud a ghoill orm go mór ná an diúltachas i leith na Gaeilge. Tá stuif iontach i ndán duit agus do do pháistí má tá Gaeilge acu. you know agus ní hamháin cúrsaí oideachais, deiseanna oideachais atá ann you know an, an, an, is dócha an fhéidireacht le, le hardphointí a fháil nó an, an, an fhéidireacht le bunmhúinteoireacht a dhéanamh nó cibé. Ar ndóigh, ní bheidh, ní, nílim ag rá go mbíonn daoine ag smaoineamh sa bhealach sin amháin ach bíonn. Yeah, bíonn roinnt.
Ní dóigh liom go mbeadh éinne anseo ag smaoineamh ar an nós sin. toisc go bhfuil sibh ag ócáid shóisialta trí Ghaeilge ach an rud ná ó thaobh a bheith sásta sa saol, ó thaobh a bheith cineál, ó thaobh sóisialachas a dhéanamh trí Ghaeilge agus a bheith tú féin. Bhí caint iontach níos luaithe faoin bpobal LADT agus faoi bheith agus faoin bpobal LADT leis an nGaeilge agus mar sin de agus ar ndóigh is spás sábháilte i bpobal na Gaeilge, é pobal na Gaeilge go pointe d'aon duine a bhfuil Gaeilge acu. Mothaím níos mé féin trí Ghaeilge ná mar a mhothaím trí Bhéarla. Déarfainn go bhfuil tú mar an gcéanna. Tá, yeah, tá mé leat ansin, go díreach. Agus an pointe bhí tú ag rá ansin, í a úsáid, í a labhairt, is seoid í an Ghaeilge agus sin rud a bheinn ag iarraidh a rá le gach éinne, má tá tú in ann an Ghaeilge a thabhairt do do pháistí, it's a gift. agus is seoid iontach í agus tá mé chomh sásta gur thug, cé nach raibh Gaeilge ag mo thuismitheoirí, sheol siad go coláiste samhraidh mé agus thug siad an tseoid sin domsa. Agus oibríonn sé.
Feiceann tú an-chuid gearáin ó Ghaeilgeoirí chomh maith, just gonna say it, feiceann tú gearáin ó Ghaeilgeoirí ar na meáin ag rá nach n-oibríonn an Gaeloideachas, ag rá nach n-oibríonn na coláistí samhraidh, nó ag magadh faoi thaithí Gaeilgeoirí éagsúla. Má tá tú ar nós sin, agus chomh diúltach sin i leith daoine atá ag foghlaim, níl áit duit i bpobal na Gaeilge, i mo thuairimse. Now, sin thar a bheith conspóideach, ach an rud ná dearfachas. Ar ndóigh, bímis go léir ag súil le caighdeán a bheith againn nó timpeall orainn. Is breá liomsa Gaeilge, you know, a bheith i measc Gaeilgeoirí a bhfuil Gaeilge níos fearr acu ná mar atá agamsa, mar foghlaimím uathu, ach an rud ná tá an-chuid diúltachais ansin. fiú ó Ghaeilgeoirí agus ó phobal na Gaeilge ag teacht ó thaobhanna éagsúla so ná bíodh lagmhisneach ort, fiú más tuismitheoir thú atá ag déanamh iarrachta do pháistí a thógáil le Gaeilge. Bíonn Bláthnaid Ní Chofaigh, a bhí anseo níos luaithe, ag labhairt faoi go minic agus ag rá ó labhair mo pháistí Béarla ar ais, dúirt, deireann mo mham sin faoi mo dhaideo, rinne sé iarr, múinteoir Gaeilge a bhí ann, rinne sé iarracht Gaeilge a labhairt leo ar fad agus is dócha gurb í mo mham an t-aon duine a labhródh Gaeilge ar ais leis. Agus cloiseann tú sin uaireanta ó thuismitheoirí atá ag iarraidh páistí a thógáil le Gaeilge nó ó mhúinteoirí atá ag obair i you know in earnáil an Ghaeloideachais, coinnigh oraibh. beidh sé fiúntach. Ná bíodh lagmhisneach oraibh. Bhí pointe ann nuair a labhródh mo dhaideo Gaeilge liom and I was like oh agus labhróinn Béarla ar ais ach ansin an lá a thosaigh, an chéad lá ar tháinig mé ar ais ó Choláiste Samhraidh, b'é sin an. B'in, b'é sin an chéad uair a thosaigh mé ag labhairt Gaeilge i gceart le m'athair. Níor labhair mé Béarla leis arís go dtí lá a bháis ina dhiaidh sin. Oibreoidh sé. Leanaigí oraibh. Ná bíodh lagmhisneach oraibh, ar ndóigh. Nó, nó más duine óg thú agus tú ag streachailt le do chaighdeán féin, you know, bímid go léir, like, bímse féin, bíonn, you know, bíonn lagmhisneach orm agus mé ag léamh leabhair nó agus mé ag smaoineamh ar an Ghaeilge. you know, a d'fhéadfaí í a bheith ann, nach bhfuil ann ach an rud ná is troid í, caithfimid an troid sin a throid ach beidh sí fiúntach, tá sí fiúntach agus yeah, ar nós, sorry, rant over, paisean ansin but Gaeilge.
Sin an rud, má fhágann sibh an lá inniu le haon rud, just bígí ag cuimhniú ar na rudaí atá ráite agat ansin. Ná bíodh lagmhisneach oraibh. Is féidir, bain triail, úsáid an méid atá agat. Úsáid cibé Gaeilge atá agat, is cuma linn cén caighdeán atá agat ach úsáid an méid atá agat féin, le do chairde, sa siopa, ar an mbus. Tá orainn, tá sé mar dualgas orainn. cineál í a scaipeadh mar gheall go bhfuil sé againn agus tá muidne ag iarraidh daoine eile a spreagadh leis an teanga a bheith acu freisin agus tá súil againn leis an podchraoladh atá againn ar Raidió Rí-Rá go mbíonn sé sin ag spreagadh daoine óga freisin mar ní bhíonn muid ag plé an Ghaeilge ar an bpodchraoladh, ní labhraíonn muid faoi sin, tá muid ag labhairt faoi aon rud eile seachas an teanga. like roinnt den stuff atá pléite againn, b'fhéidir go ndéanfaimid liosta de sin agus muna bhfuil sibh. Muna bhfuil muid cloiste agaibh, táimid ar fáil ar Raidió Rí-Rá, ar Spotify, Apple Podcasts, mar sin de. Bíonn sé éadrom go leor, bíonn muid ag plé, mar a dúirt mé, tan, smideadh, madraí, madraí, sin mo earnáil, agus ó rudaí níos dáiríre chomh maith, féin, féin-chúram, sláinte, meabhairshláinte. foréigean in aghaidh na mban,
cúrsaí reatha, céard atá ar siúl sa domhan ag an am sin. taisteal, rudaí éadroma mar a dúirt mé. Táimid dírithe ar dhaoine óga really, na déaga déanacha go dtí, bhuel, ar aghaidh is dócha.
Táimid cineál dírithe ar dhaoine ar chomhaois linn. Yeah, sin é. Ach ní bhíonn aon rud á phlé againn a bhíonn róthrom, a bhíonn míoiriúnach nó aon rud mar sin. Cloisimid ó dhaoine a dtaitníonn sé leo a bheith ag éisteacht le rud éigin éadrom trí Ghaeilge agus bíonn sé mar ábhar mór bróid dúinn é sin a chloisteáil. Is ag deireadh an lae, ní raibh sé sin mar sprioc againn. An sprioc a bhí againn ná chat a bheith againn. Go díreach, yeah. Bhíomar leithleasach go leor mar bhí muidne ag iarraidh spás le cineál. rudaí a dhéanamh lena chéile agus am a chaitheamh lena chéile agus tá an t-ádh orainn go raibh Raidió Rí-Rá sásta cuidiú linn agus é a chur amach. Ach sin é, tá súil againn go mbeidh deis agaibh b'fhéidir éisteacht linn amach anseo agus méara crosta go mbeidh muid ag ócáidí eile cosúil le seo sa todhchaí. Tá muid an-bhuíoch as an deis. Meabhrúchán gurb iad, gur muidne na Gael Gals. Agus, yeah, is féidir libh muid a aimsiú ar na meáin shóisialta, is féidir libh muid a thagáil in aon rud ar na meáin, ar Instagram, ar Facebook, ar Twitter, mar sin de. Agus seol teachtaireacht chugainn, más maith linn, seol ríomhphost chugainn. Is breá linn rudaí mar sin a chloisteáil ó dhaoine. Go díreach, go díreach.
Tá súil againn gur bhain sibh sult as seo agus. An bhfuil aon cheist agat? Actually, b'fhéidir go bhfios gur rud maith é sin. Aon cheist, aon tuairim?
Seo ar nós mo ranganna. Ó, ceist?
Déarfainn go mbraitheann sé, tuigim céard atá á rá agat agus má tá aithne agam ar duine éigin atá ag obair i siopa le Gaeilge, tá mé breá sásta Gaeilge a labhairt leo ar ndóigh. Tá liostaí ar fáil ar a leithéid de peig ponc IE a deireann leat cá háit ina bhfuil Gaeilgeoirí ag obair. Mar shampla, Murphy's Ice Cream, bhí siad ag obair an-chuid le Baile Átha Cliath le Gaeilge, agus tá roinnt dá chuid foirne atá Gaeilge acu agus tá siad sásta labhairt le daoine as Gaeilge. Rud éigin eile, agus ceapaim go ndéanann daoine dearmad air sin mar gheall go mbíonn siad ag roinnt daoine, an fáinne, caith do fáinne. Rud bunúsach, má tá sé sin ort, agus impím ar Ghaeilgeoirí mar uaireanta I think go ndéanann daoine dearmad é a chaitheamh, caith é sin mar sin an comhartha a thaispeánann go bhfuil Gaeilge agat. Aithnítear é. Má fheicim mise fáinne ar dhuine éigin eile, tá mé breá sásta Gaeilge a labhairt leo. Mar roinnt den am i mBaile Átha Cliath, tá aithne agam ar roinnt daoine cheana féin agus tá mé just ag casadh le mo chairde. Ach muna bhfuil aithne agam ar dhuine éigin agus má tá geansaí acu le Gaeilge scríofa air nó an fáinne orthu nó greamán nó aon rud, le taispeáint. Tá málaí tote gur féidir leat a cheannach le Gaeilge scríofa air, a leithéid de sin. Sin, sin, taispeánann sé sin do dhaoine eile go bhfuil Gaeilge agat. Ach ar an mbus, mar shampla, bíonn mise breá sásta, deireann mise Dia dhuit, slán, leis an tiománaí bus. Cuirim cineál amach ansin é. Rud an-bhunúsach.
atá ann ach rud an-fhiúntach. Tá an. rud eile a dhéanaimid nó ar ndóigh tá cónaí orainn lena chéile. Bímid ag labhairt Gaeilge agus muid ag dul, bhuel bíonn sé, bíonn sí an-úsáideach agus muid ag iarraidh labhairt faoi dhaoine. Má tá gá, ar ndóigh, tuigeann gach Gaeilgeoir é sin. Ach má bhímid ar an bus, ar an mbus, má, like, tharla sé dúinn uair amháin, bhíomar, bhíomar ag déanamh siopadóireachta, Oíche Luain éigin bhíomar traochta agus bhíomar in Aldi agus bhí an bheirt againn ag labhairt Gaeilge lena chéile agus chas duine éigin timpeall agus ní raibh Gaeilge aici agus dúirt sí An bhfuil sibh ag labhairt Gaeilge? And we were like, Oh yeah, tá. And she was like, Jesus, níor chuala mé daoine óga á labhairt mar sin. riamh agus an rud a dúramar ná yeah, is teanga bheo í and she's like dáiríre and we were like yes, is teanga bheo í yeah ach thosaigh, an rud a thosaigh an comhrá ná muid a bheith ag labhairt Gaeilge yeah le chéile so agus tá sé tarlaithe domsa chomh maith in áiteanna eile i mbialann agus go tobann iompaíonn duine éigin ar an nGaeilge so is rud éasca é sin ná Gaeilge a labhairt le duine éigin eile, ní bheadh a fhios agat. cé acu a bhfuil an Ghaeilge Tá sé an-deacair, ar ndóigh, dul isteach i gcógaslann nó, mar a dúirt tú, chun an Daingean agus díreach an comhrá a thosnú. Tá sé an-deacair. Ba bhreá liom a bheith chomh muiníneach sin. Níl mé ag an bpointe seo. Ach an rud is bunúsaí ná, ar ndóigh, í a úsáid, a bheith ag súil go mbeadh Gaeilge ag daoine Tá neart Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Tá i bhfad níos mó Gaeilge i mBaile Átha Cliath ná mar atá in go leor, leor, leor áiteanna. Ní bheadh an, ní bheadh an Ghaeilge cé go bhfuil neart Gaeilge i mo shaol i Sligeach.

A bheith ag caitheamh stuif Gaelach, sin an moladh a bheadh agam. Yeah, ceapaim é, mar is comhartha a léiríonn go bhfuil an teanga agat agus tá súil agam de réir a chéile, go háirithe le leithéid Baile Átha Cliath le Gaeilge, go mbeidh siad ag obair le gnóthaí éagsúla le iarraidh orthu an teanga a úsáid sa siopa, sa chógaslann, ar an mbus agus a leithéid de ghrúpaí. So má má thosaíonn muid ar fad ag obair lena chéile is féidir linn cineál atmaisféar níos Gaelaí a chothú. agus braitheann sé ar do cheantar freisin, mar shampla i dTamhlacht nó Cluain Dolcáin, tá an-chuid Gaeilge ansin, so braitheann sé b'fhéidir ar do cheantarsa agus más féidir leatsa rud éigin a thosú i do cheantar, go mbeadh an Ghaeilge timpeall ansin. Go raibh míle maith agat as an gceist, a Mháirín. An bhfuil aon cheist eile ag aon duine, trí Bhéarla nó trí Ghaeilge?